An bɛ foli ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma ka sanga ni bi tarata ye juillet kalo tile tan ani duuru atelier belebeleba sigila sen kan atelier min bɛna tali kɛ sifinw tɔgɔlajɛkulu minnu bɛ yen nɔ ka se ka dɔ fara u ka dɔnniya kan ani k'u dɛmɛ yaasa cogo min na u ka se k'u jɔyɔrɔ fa hakɛya minnu bɛ cɛnimusoya lajidili la a kɛcogo ɲuman n'a fɛɛrɛ ɲuman kɛnɛya ani basigi kɔnɔna na k'a jateminɛ u yɛrɛ ka cɛsiri fɛ cɛnimusoya hakɛyaw be se ka lasabati cogo min na ani sifinnakaw bange kɛcogo taaboloko ɲuman jateminɛnen a jiidi cogo ɲuman kɛnɛya ani basigi kɔnɔna na ani ka kɔn ka vaccination sigi sen kan bana minw be sɔrɔ kosɛbɛ cɛnimusoya fɛ n'a laban ne be kɛ bana sɔrɔ sababu ye bana min n'an k'a ma bangenugu da bon ye n'an b'a wele cancer du col de l'utérus o bon min bɛ kɛ sababu ye ka bange kɛyɔrɔ ka fiɲɛ bila u la walima ka kɔlɔlɔ jɔnjɔn ta k'u sɛgɛrɛ mun bɛ se ka sifin caman bali bange lasabatiko ɲuman na denmisɛnya waatiw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na nin vaccination ba in k'a sigi sen kan bon banaw kunbɛnni kama a bɛ kɛ sababu ye ka kɛnɛya lajidi fan tan naani bɛɛ lajɛlen fɛ sanko sifinlakaw yɛrɛ sen mana don u ka kɛnɛya lasabatili la nin atelier belebeleba in a kɔkɔrɔmadonnen kɔfɛ UNICEF fɛ an ka ɲɔgɔndɛmɛ soba tɔgɔ la n'o ye direction régionale de développement social et de l'économie solidaire ye Sikaso nin baarabolodalen maa caman tun b'a kɛnɛ kan n'a ma ye ko nin ko bɛ sifinnakaw kan an ka sifinw ka ɲɛmaa lamɛn n'o ye président ye bi anw sifin an bɛ se ka fɔ k'anw nisɔndiyalen don ka sabu kɛ anw bɛna kalansen minnu sɔrɔ ka sanga ni droit sexuel et reproductif ye surtout fo ka taa se HPV kɛlɛli ma cogo min na anw ka sigida la O hukumu kɔnɔna na président empêchélen n sewalen bɛ kuma ta bi k'a fɔ aw bɛɛ bisimila nin kɛnɛ kan kɛnɛ min de don sifinw ka kɛnɛ de don kɛnɛ min de don sifinw fana ka siniɲɛsigi kɛnɛ de don donc o tɛ ɲɛ cogo si la fo sifinw fana k'u cɛsiri cɛsirili ye jumɛn ye nin tile fila kalan minnu bɛna kɛ an sifinw kunna k'a don ba la cogo min fana na an bɛ se ka kɛ kɔmasigikɛla ye n'an b'o wele tubabukan na ko les relais des formateurs Donc c'est important et n fana b'o pereperelatigɛ ni anw bɔra kɛnɛ in kan anw tɔɲɔgɔn minnu bɛ yen parce que bɛɛ tɛ se ka jɛ kɛnɛ in kan mais minnu bɛ so anw fana ka kɛ olu fana tulo n'u da ye cogo min na ɲangata minnu bɛ ka fɔ sifinw kan kɛnɛyali sira kan u bɛ se ka kɛlɛ cogo min na fo ka ban anw ka sigida la donc n bɛ bɔ kuma la nɔ n tɛna kuma janya n bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo. Laɲini bɛɛ lajɛlen ye hakilina kelen, miirina kelen. sifinw ka se k'u ka hakɛya sɔrɔ jamajɛrɛ furadi n'o ye vaccination ye a ka se ka sigi sen kan ka kɔni bana kofɔlen ninnu bɛɛ lajɛlen ma bangeso da bon n'an k'a ma ko cancer de col de l'utérus a ka kɛlɛ ka ban pewu jamana in kɔnɔ a nɔ kana ye fan si fɛ cɛsirikun y'o ye wulikajɔ kun y'o ye